Zalowano chibwana ku parliament yathu, aphungutu basi ndekutino nthawi yotino akakhala akambirana basi kaya ali kuti kaya, osatenganso zilolezo zonena kutino sapezeka mparliament, zoona kumapezeka aphungu 71 okha mparliament yonse? Olo half yeniyeniyo osafika? Serious palibe. Anthu amenewa akatero azilandira ma allowance. Nkhani yomwe tabwera nayo panotu akuluakulu ndi zimene zachitika ku parliament kum'mamawaku. Malinganatu ndi madongosolo lerolitu kuteroko parliament imayenera kuyamba cha m'ma 9 umu, half 9. Nde Kwapezeka zonoto aphungu achedwa kulowa mu nyumba ya malamulo okapezekamo ochepa chabe, nkhani yomwe yazungulira pena paliponse zosakhala bwino. Komatu nde tiyamba ndi page yomwe tikuiona pa screen pathupo, imeneyotu ndi order paper imeneyo ya ku parliament meeting ya leroli, akuti parliament of malawi second meeting 52nd session. Order paper Tuesday 24th February 2026 Business commence at 9:30 am Akunena kutitu kuchoka ku parliament ya dziko la Malawi imeneyitu ndi meeting yachiwiri makamaka mu session ya number 52 chitsegulireni parliament yathu kunoko ku Malawi kuyamba kalelo mpaka kufika pano Nde akuti ndi odapepa ndondomekotu ya zimene zichitike mpaliyamenti makamaka mu seshoni imeneyiyi. Eee leroli lachiwiri pa 24 February 2026 ndipotu zokambirana zonse zovomerezeka za mpaliyamenti bizinesi zimenezotu ziyamba mmene nthawi idzikwana half past 9 ya mmamawa. Chabwino chomwe chachitika ndi chani ma guy mmene nthawi imakwana ndekutino 9:31 kapena tidziti 31 minutes past 9 kaya 29 minutes to 10 ndiye kutitu a Victor Musowa omweno ndi first deputy speaker amene akupanga control ku parliament ko mu session imeneyi ndi amenetu anapezeka zotino ayambano kulowa ndi gulu lawo lija mmene amachitira procession imeneyo kutino Zokambilana ziyambe. Tikukamba zotani kodi? Tikukamba zonena kuti Musowatu anali atafika kale ngati speaker, anafika nthawi yabwino kumeneko, ndekutino mmene imakwana half nine anali ndekuti wavala kale zake zija za u speaker akulowa sopano. nthawi yabwinobwino ndiye kuti no chilichonse chili bwinobwino kumbali ya speaker koma chomwe chinali chodabwitsa chinali chonena kuti nyumba ya malamuloyo ndiye kuti kunangodzala basi mipando yopanda wina aliyense menemo empty chairs kuona kuti no amangooneka aphunguwo apo ndi apo apo ndi apo ndi apo chochitika ndi chani mpaka nena kuti ah tisanayambetu zokambiranazi apapa tiyambe tawerenga kunena kuti no anthufe tilipo angati muno Chifukwa ndiye kuti sitingayambe zokambirana ngati mwa anthu 10. Tilipo anthu angati munomu? Nanga kodi no ndi ndani ndi ndani? Wabwera ndi ndani? Wajomba ndi ndani? Atawerenga kwapezeka zonena kuti aphungu amene apezekamo mu nyumba ya malamulo imeneyi ndi aphungu okwana 71 pa aphungu 230. Mwaona eti? Nyumba ya malamulo tinatumizako nde kuti Malawi yonse aphungu okwana 230 kwapezeka aphungu angati? Aphungu 71 okha nde kuti aphungutu 159 basitu absent osapezekako kujomba ndithudi chifukwa nde kuti no ngati wafika mochedwa wajomba iweyo basi palibenso zotani yayi sudalembetse zonena kuti wafika wajomba. Zilitu motero moti tikunena panopa ndekuti zokambirana zayambika inde koma ndekutino speaker wa nyumba ya malamulo ameneyi, first deputy speaker, anakhumudwa kwambiri, Victor Musowa kunota. Izizi ndi zinthu zotani zokhumudwisa sitikuyenera kuti izizi zizikhala chonchi ayi. Zikuoneka ngati tsopano kamchitidwe komajomba ku paliyamenti kakuchuluka. Chifukwa chonena kuti anthu amene ajombawa palibe amene watenga nde kuti chani chilolezo chonena kuti akhoza kujomba? Chifukwa ngati pali zina zake zimatheka ndithu kunoti no nde kuti munthu akuyenera kutani kutenga chilolezo ngati pali zofunikira. Koma anthu amenewawa angojomba mwakufuna kwao. Koma nde kuti ma allowance automatic ndalama zipeze kuti tatani? zalowa akulandila ndalama anthu koma sakugwila ntchito izizi nde sizinthu zabwino iyayi nde apapa mmene zililimu tiyamba tsopano no kulangana tsopano kuyambila apapa nde kuti anthu amene ajombawa salandila ma allowance awo nde kuti tu kaya munthuyo wafika nde kuti kaya wafika 20 tu kaya ndi tu 10 Wachedwa ndi 10 minutes ameneyo akuwerengedwabe ngati kuti wajomba basi palibenso zotani zimene wayankhula Victor Musowa ndi zimenezo zoti apapa kaya iweyo wafika nde kuti naa ngati wafika ineyo ntalowa kale muno titayamba session iweyo sitikuwerengeranso iyayi even kaya kuti ukweze dzanja lako sitikuwerengera zonena kuti utani uyankhule iweyo basi wajomba ungokhala pamenepopo uzingomvetsera aphungu 71 okhawa ndamene tikuwawerengera ngati amene nonso pano abwera mparliament ena nonsenu sitikukudziwansoni ayi ndithudi. Zili tu moteromo akuti awalanda ma allowance awo asalandire ndalama komanso ndekutino apanga ma sanction akuyenera ayitanidwe ndithu alandire zibalo zina zake zapaderadera amene zikuyenera kukhalira kuti mwina kamchitidwe kameneka kakhale ngatino kachepa chifukwa anthuwo akaimira malawi Nde muganize, anthu amenetu akuyenera akatiimire ngati a Malawi sali serious mukuyembekezera zinthu ziyenda? Sizingayende. Tikukambatu za aphungu ambali zonse zonse chipani china chilichonse chimene chinatumiza aphungu ake sizoti ndekutino zikuyang'ana kuti awa ndi a mcp awa ndi a dpp. Tikukamba za aphungu 159 si anthu ochepatu amenewo ndi gulu la anthu limenelolo mm nambala iyi ya 71 iyi ikulowa ndekuti mu figure ijayo mu 159 ikulowamo kawiri mm. Kusalanso pamenepoponso eh? Koma ndekutino anthu amenewo kujomba osapezeka ku parliament. Palibe seriousness apapa. Kumakamba zoti ndekuti motion yo akuti amathopasidwa mpata kuti mwina mwake azitha kumalandira kaya chilolezo choti ajombe ngati pali zina zake? Ehe zimenezozo zimatheka. Malingana ndi kutitu ndi standing order ya ku parliament 205 imeneyotu komanso ndi kuti standing order 41, ma standing order awiri amenewawa amatha kupereka mpata wonena kuti anthuwa akhoza kujomba, kutenga chilolezo choti ajomba. Ndiye kutitu pokhapokha ngati pali ponena kuti anthuwo adwala, eya, mwakayakaya, simungamkakamize munthu amene wakrasha ndiye kuti muyembekezere azikayankhula zosatheka. Kapena apo pali zina zake zokhudzana ndi family, tilekeze mwina kaya ku family kwachitika maliro, zinthu ngati zimenezozo, akuyenera ndithu apatsidwe mpata, komanso ndiye kuti no, ah, ngati mwina mwake atumizidwa kuti no akagwire ntchito zina zake kunja, boma lawatuma apite kunja akagwire ntchito kaya ndi kaya ndi kaya ndi nduna zija zatumidwa kuti zikagwire ntchito amatha kuloledwa motero nde kuti atenga chilolezo chimenecho osati tikungodzuka basi kwanuko kuti lero ndikapanga zotere iyayi ukuyenera ulumikizanebe ndi speaker sindibwera pali zotere zotere cholinga choti kuja adziwe zifukwa zimene iwe suku pezekera. Nawo anthu awawa ndi zonena kuti sanatenge ah, sanatenge nde kuti zilolezo malingana ndi standing order imeneyi 205 komanso standing order 41 ndiye kuti akuyenera alandire zilango. Yah kodi tabweretsa nkhani imeneyi pa zifukwa zotani? Tikufuna kukamba zonena kuti ngatitu dziko lathuli. limayenda of course president amakhala kumapanga ziganizo zonse koma nde kuti parliament ndimene imakapanga deliberation ziganizo zizisanafikenso kwa president president ndikumazipanga approve kapena zinazo akazipanga president anthu aja amapezeka zoti akatani akathirapo mang'ombe here and there zinthu zimene zimathandizira kuti ziganizo zija zikhale ziganizo zolongosoka. Koma chochitika ndi chani? Anthu amene tatuma aja tatuma akatiimire kuchoka mma constituency athu. Ngati ifeyo ku Area 23 tatuma Ulemu Msungama eti, ngakhalebenso ama amanena kuti amene anaberaso ma vote. Koma tatuma Msungama ujayo of course iye analiko anafika nthawi yabwino Eee akanakhala kuti sanafikepo tinakamuwaza kuti ifeyo akunoko sunati sunatiyimire ya koma ali ali mkatimo tam, tamulondoloza ali mmene momo wafika nthawi yabwino zomwe ndi zabwino koma tatuma nde kuti no munthu ngati ameneyo akayimira nde kuti membala wina aliyese ku area 23 kuti kuti chamo chipasula umu ee nde apezeka kuti kumene kujako sakapezekako Ndekuti pamenepopo akulakwirano anthu ochuluka kwambiri. Chifukwa akuyenera akatiyimire kumene kuja akapereke maganizo a chigawo chinochi akuyenera azipezekamo. What is happening anthu ndekuti sakupezeka mmene muja sakayimira anthu koma akufuna alandire ndalama anapita kukatumikira amalawi kapena afuna basi azikangodya basi ma allowance hmm. zilango komanso za ma allowance zi aah mumawapatsa ma allowance anthu amenewa bwanji funika kuwachosera ma allowance mesa amalandira ma salary kodi akuyenera ma allowance so achaninso mesa ngati ngati iwo amalandira ma salary kumapeto kwa mwezi muwapatsanso allowance yachaninso yokapezekera mu parliament tsopano tsiku linanso kuti dzilipiranaso nkhani zake zimezi mene zachuma zuvutira chonchimu Aaa sizoona zimenezozo yayi. Asamalandire ma allowance aphunguwa kaya mmapanga motani kodi kapena ndekuti kumenekokotu basi munangopitako business tu. Mwayi wina uliwonse oyang'ana ndalama ndekuti mufuna musololepo. Allowance allowance ya chani munthu alandiranso ndekuti ma million kumapeto kwa chani kwa mwezi. Mesa ayenera azingolandira salary yawo? Allowance ya chani? Timamvesesa ngatitu anthu agwira ntchito over time imene ija ya akuyenera alandire ndekuti chani malipiro malingana ndi mala ma labour laws kapena chani? Eeh? Koma si zoona kunena kuti no munthuyo akuyenera akagwira ntchito imene akuyenera kugwira, amalandira ndi kuti ndalama kumapeto kwa mwezi ndi azilandiranso alawansinso ya chaninso tsiku limenelolo. Penapakensotu kumachitika zinthu zofoiratu, kumapezeka kuti sitikuzidziwa pokhapokha zikamaululika choncho. Kaya kukhalatu maganizo angawo, inu mukuiona bwanji nkhani imeneyi koma timangonena kuti anthu amenewa azikhala serious and alandire zibalo osawanyengerera iyayi. Akutitu.